Ka foli kurakuraya ka di aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ mali kɔkan minnu sigilen don nin sanga in kɔnɔna la ka orotalali jabaranin lajɛ an bɛ aw fo dante foli min na ka fɔ aw ye ko aw ni ce orotalali tele sugantili la ala k'aw mɛn ka an lajɛ Ala k'anw yɛrɛ mɛn ka aw la kunnafoniya a y'aw bisimila bi don kibaru sɛbɛn kunnafoniya kɛnɛ kan bi don kibaru sɛbɛn kunnafoniya la an bɛ o daminɛ ni sɛbɛn sɛbɛn min n'u ko a ma arc-en-ciel ale bɛ bɔ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen tɛnɛn o tɛnɛn a ka eh, kunun tɛnɛndon septembre kalo tile wɔɔrɔ san ba fila mugan ani kelen bɔli la a bɛ kuma fɛn min kan o de ye farafinna tɔn jɛkuluba min bɛ n'a bɛ fɔ a ma CEDEAO olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min ni a kɔnɔnen bɛ mali kɔnɔ yan ni a sera ka ban faba kɔnɔ yan ni o ye goodluck jonathan ye eh, k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin maa kofɔlen yɛrɛ ye ale tun ye eh, fɛn min ye nigeria jamanakuntigi kɔrɔ ye a kɔni sera faba kɔnɔ yan nɔ kunasini karidon septembre kalo tile duuru san ba fila mugan ani kelen a selen yan sa fɛn min ye a ka eh, nali in bɛ bila minɛ min kɔnɔ o de ye ka se ka sigikafɔ ko o boloda ale ni camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ eh, min ye eh, a ka bɔli fɔlɔ a selen yan karidon na o bɛ tali kɛ fɛn min ye camancɛ fanga o ɲɛmaa ani o ye ɲɔgɔn ye ka fara min ye premier minisiri kan ale ni parti politiki caman fo ka taa se fɛn min ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma ɲɔgɔnye bɛ ta ka bila minɛ min kɔnɔ o de ye dakun caman ye u bɛna sigikafɔ o kɛ min kan o bɛ dɔ bɛ tali kɛ mun na ko fɛn min ye assise nationale ni o ye sigikafɔba ye o ka o baaraw boloda ale ni min ye eh, kalata minnu bɛ nali kɛ février kalo nata la ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu fɛnɛ kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko goodluck jonathan ale kɔni ka nali faba kɔnɔ yan o bɛ se ka kɛ hakilinajigi ye jamana marabaaw yɔrɔ cogoya min na eh, bonya o bɛ se ka ta ka sariyaw ka olu sɛgɛrɛ ale ni cogo min na jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min an bɛ o la nin wagati kofɔlen in na nin tun ye kunnafoniya ye an ye min bɔ arc-en-ciel kɔnɔ a ka kunun tɛnɛndon bɔli la septembre kalo tile wɔɔrɔ arc-en-ciel tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ sɛbɛn ta sɛbɛn min n'u ko a ma l'indicateur du renouveau a fɛnɛ ka kunun tɛnɛndon bɔli la septembre kalo tile wɔɔrɔ san ba fila mugan ani kelen kuma tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ kan ne ko to kalama o kɔni bɛ an ka eh, jamana marabaw camancɛ fanga marabaw ale ni CEDEAO olu ni ɲɔgɔn cɛ ɔ o bɛ tali kɛ mun na ka kɛɲɛ ni eh, min ye CEDEAO maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen o kɔni sera faaba kɔnɔna la yan nɔ min ni kumakan in ni o kun fɔra alamisa tɛmɛnen fɛn min ye comité local de suivi de la transition maaw fɛ ale ni MINUSMA maaw fɛ o kumakan in kɔni bɔra kabini alamisa tɛmɛnen o nɔkan na sa min ye CEDEAO maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen a kɔni sera faaba kɔnɔ nin wagati ninnu na yan kabi kari tɛmɛnen sɛptanburu kalo tile duuru a seli faaba kɔnɔ o bɛ se ka ta ka bila minɛn jumɛn de kɔnɔ min ye a ye munumunu salo kɔni k'o boloda Force vive de la nation ni o dɔ ye politiki tɔn maaw ye ka fara fɛn min ye camancɛ fanga ma ɲɛmaaw kan a ka kɛɲɛ ni o wagati ninnu kɔni ye eh, min ye CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ani u bɛna sigikafɔ kɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen o kari kelen na a sera eh, fɛn min ye lasigiden minnu bɛ mali kɔnɔna la yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna tɔnba in CEDEAO u ka lasigiden minnu bɛ mali kɔnɔ ani olu fɛnɛ ye ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunun tɛnɛndon ni o bɛnna sɛptanburu kalo tile wɔɔrɔ ma san ba fila mugan ani kelen fasiriba ka fɔ la dɔktɛr Choguel Kokalla Maïga ale ni Goodluck Jonathan u ye ɲɔgɔn ye ka se ka sigikafɔ kɛ ka fara min ye corps diplomatique maaw fɛnɛ kan o nɔkan fɛnɛ na min ye selifana tile wagati ani min ye force vive de la nation ye ɲɔgɔn ye ni o dɔ bɛ tali kɛ sigida lafasali tɔnw kan ni o ye société civile ye ka fara min ye diinɛ ɲɛmaaw kan ale ni eh, lafasali tɔn jɛkulu caman ani maa minnu ye tigɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn na bɛnkan sɛbɛn min bɛ tali kɛ faraɲɔgɔnkan ani bɛn ko kan ani ninnu bɛɛ lajɛrɛlen ye ɲɔgɔn ye ka se ka sigi ka fɔ ko o boloda cogoya min na transition ye n'o ye camancɛ fanga ye a tɔ bɛ se ka tɛmɛ hɛrɛ ni baden na ale ni eh, sigikafɔba min ni o kuma fɔra a mɛnna ni eh, o ko in bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na fasiriba ka kɔrɔfɔ la fɛn min ye CEDEAO maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen a kelen tun tɛ yan a kelen ma na faaba kɔnɔ yan ani maa wɛrɛw nana ni o dɔ bɛ tali kɛ shirley ayorkor botchwey kan ni ale ye minisiri ye minisiri min ka ca bɛnnen don ghana ni jamana wɛrɛw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni ale kɔni ye cedeao conseil des ministres o ma ɲɛmaa ye nin wagati in na ka fara ale fɛnɛ kan jean claude kassi brou ale fɛnɛ ye commission de la cedeao o ma ɲɛmaa ye ka fara fɛn min ye général francis a Behanzin o fɛnɛ ye CEDEAO mɔgɔw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ye min ni ale ka eh, jɔyɔrɔ bɛnnen don bɛn ale ni eh, kotoɲɔgɔntala lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na CEDEAO jamana bɛɛ lajɛrɛlen kɔnɔ nin tun ye kunnafoniya ye an ye min bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ a ka eh, kunun tɛnɛndon septembre kalo tile wɔɔrɔ bɔli la san ba fila mugan ani kelen o kunnafoniya tɛmɛnen kɔ n bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni sɛbɛn sɛbɛn min ni u ko a ma mali tile mali tile a ka bi araba bɔli la septembre kalo tile wolonwula san ba fila mugan ani kelen a bɛ kuma fɛn min kan o de ye ko premier ministre kɔrɔ ni o tun ye sumeyilu bubɛyi mayiga ye ko ale kɔni fiɲɛbɔda tigɛlen don a la min ni o ye k'a minɛ k'a don bɛrɛla ye o ko kama sa min ye a ka jɛrɛjɛkulu n'a bɛ f'a ma asma cfp o sifinnakaw kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya jira k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ko eh, kiritigɛlaw bɛ ka kiri tigɛ u yɛrɛ sago na kiritigɛ cogoya la o kɔni ye ko ye olu bɛ ko min ni ka o kɔn k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye sumeyilu bubɛyi mayiga ale yɛrɛ kɔni bɛ eh, mandat d'arrêt kan kabi utukalo tile mugan ani wɔɔrɔ san ba fila mugan ani kelen k'a ta o la ko fɔ k'a bila sisan a kɔni bɛ kiritigɛlamɔgɔw ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la section judiciaire de la cour suprême min ni a bɔra olu ɲɛma eh, wagati la wagati min ni a taara ka bila minɛ min kɔnɔ o de ye ko affaire fila bɛ ale kɔni nɔ yɛrɛ o la o affaire minnu kɛra san ba fila tan ani naani wagatiw la ni o bɛ 2014 wagatiw kofɔ o fɔlɔ o bɛ tali kɛ mun na ko avion présidentiel min ni o kɔni sanna o wagati ninnu na ko a nɔ bɛ o ko la ale ni finitigilakaw ka baarakɛminɛn dɔw ni o kɔntara ko kun kumaw fɔra min ko n'a dagosi tun bɛ taa jɔ eh, miliyari miliyari tan ɲɔgɔnna n'a kun kan fɛn na sefa wari la ɔ ko o kɔni ye kumakan ye min bɔla rapport de la cour des comptes du vérificateur général ale kɔni yɔrɔ min ye alliance pour la solidarité au mali convergence des forces patriotiques damasɔlani a bɛ f'a ma asma cfp olu ka sifinnakaw ka ɲɛmaa ye kɔrɔfɔ ta u ka kunnafonidi baro in senfɛ kunnafonidi baro min ni u y'a kɛ u yɛrɛ jabala la tomikɔrɔbugu eh, sɛptanburu kalo tile fila min ye sifinnakaw ka ɲɛmaa yɔrɔ ka kumakan yɔrɔ ni o ye abdin karanbe a y'a jira k'a fɔ ko eh, sumelu bubɛ mayiga ka dosiye ye dosiye nɔgɔlen ka d'a kan ko dosiye nɔgɔlen min don olu kɔni ka ɲɛna ye la ko min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ko u b'a fɛ maaba fɛn fɛn ni olu kɔni bɛ u ka sira la ko u b'a fɛ ko olu olu dama gosi k'u da makun ɔ o dɔ bɛ tali kɛ mun na ko k'a jira k'a fɔ ko sumelu bubɛ mayiga ko fanga de bɛ fɛ ka diya ye ɔ o kɔni kama ko olu bɛna o dan sira la ni u seko ni u damayira la o ye eh, sifinnakaw asma cfp sifinnakaw ka ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ ye a y'a jira k'a fɔ fɛnɛ ko olu kɔni fɛnɛ bɛ bɔ kuwa u ka dusumakasa k'o yira kunnafonidi baro in senfɛ min ni u y'a jira k'a fɔ ko dosiye min bɛ sumelu bubɛ mayiga kun kan o dosiye in kɔni ye politiki dosiye ye ka d'a kan ko fɛn min ye cour supreme ko ale kɔni ka ɛɛ eh, ci tɛ ka dosiye bila minisiri nɔ kan ye ka tila k'a fɔ ko a bɛ o ta k'o di kiiritigɛso wɛrɛ ma ko olu ka o kiiri tigɛ ko ka kɛɲɛ ni constitution min bilala sen kan san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ni fila wagatiw la ko minisiriw tun bɛ kiiri haute cour de justice de fɛ ka taa sɔrɔ fɛn min ye cour supreme ale kɔni ta kun bilalen bɛ ka assemblée nationale de ka wote de kɔnɔ wa o wote kɛlen kɔ de sa fɛn min ye cour supreme ale tun bɛ se k'i sen don kiiritigɛ o baaraw la k'a ladɔnniya ka maliden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye kiiriw kɔni tɛ ka tigɛ ɲɛma eh, asma cfp denmisɛnninakaw u bɔlen k'u ka eh, kunnafonidibarow k'o kɛ tomikɔrɔbugu sɛptanburu kalo tile fila u yɛrɛ jabalaba la maa min ka fasiri don malikile kɔnɔ o de ye amidu keita ye a ye kunnafoniya min bɔ le témoin kɔnɔna la an bɛ segin ka na l'indicateur du renouveau kɔnɔna la a ka bi araba bɔli la septembre kalo tile wolonfila san ba fila eh, mugan ani kelen a bɛ kuma fɛn min kan o de ye halisa eh, CEDEAO maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min nalen don faaba kɔnɔna la yan n'o ye ah, goodluck jonathan mali yɛrɛ jan bɛ a kunfɛ koyi e ko mohamed an tɛna wele bila ma a ka yɛlɛma mali kɔnɔ yan wa o bɛ sɔn ka diya a ye dɛ sanga n'a ka wagati ale de kɔni bɛ eh, dunintan balan ta k'i kunda mali kan ko eh, min ye CEDEAO jamanakuntigiw kɔni ma sɔn camancɛ fanga ko nin kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la camancɛ fanga in bɛ ka taa taabolo min kan eh, ni o bɛ tali kɛ ni maa dɔw bɛ k'a jira k'a fɔ ko dɔ ka fara a kundamana kan o kɔni bɛ se ka kɛ min ye CEDEAO maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ka nali faaba kɔnɔ yan a bɛ se ka bila o minɛn kɔnɔna la a kɔni bɛ yan kabi kari tɛmɛnen fasiribaa ka fɔ la a kɛlen ka ɲɔgɔnye caman tɛmɛnen kɔ ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani premier ministre ka ɲɔgɔnye min ni o kɛra kunun ntɛnɛndon sɛbtanburu kalo tile wɔɔrɔ o bɛ bila minɛn min kɔnɔ ko fɛn min ye ɲininkali farin caman o de tɛmɛna ani premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali minnu bɛ tali kɛ camancɛ fanga o ɲɛli ko o kun kan kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko eh, fɛn min ye CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen a ka nali bɛ se ka ta ka bila minɛn min fɛnɛ kɔnɔ ko o de ye ko ale kɔni ma sɔn camancɛ fanga ko o ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ni a kuma bɛ maaw da ko ka dɔ fara a jɔnkunamaya kan k'ale kɔni ma sɔn o ma k'a jira k'a fɔ ko maliden caman de bɛ yen minnu ni olu kɔni sɔnnen bɛ ko yɛlɛma o ka don mali tagabolow la yɛlɛma kuraw ka don mali tagabolow la fasiribaa ka kɔrɔfɔ la dɔw kɔni fɛnɛ ban bɛ o ko in ma min ni camancɛ fanga yɛrɛ ni a tɔ tɛ tɛmɛ kalo wɔɔrɔ o bɔɲɔgɔnko kan o ko kɔni na ko olu dɔw fɛnɛ ma sɔn dɔ ka fara a kundamana kan ka da a kan ko a sigi ni sisan cɛ ko maa tɛ se k'i bolonkɛni jɔ fɛn na ko fɛn min ni yɛlɛma donna o la ka taa sɔrɔ ko camancɛ fanga in yɛrɛ dun a sigira sen kan walasa yɛlɛma bɛ se ka don mali tagabolo la lakanako la ale ni dakun caman wɛrɛ fasiribaa ka kɔrɔfɔ la ko fɛn min ye ɲininkali caman de kɔni tɔ min bɛ min ye CEDEAO maaw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen fɛ ka na Mali kɔnɔna la ni o ye Goodluck Jonathan ye o ɲininkali dɔ bɛ tali kɛ mun kan k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye premier ministre ni o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ko eh, min ye bɛnbaliya kɔni bɛ ani politiki tɔn damadɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se sigikafɔba min ni a fɔra ko k'o kɛ o fɛnɛ ko in k'o ɲɛnabɔ ale ni min ye organe unique ko kalata ko kun kan min bɛna kɛ février kalo nata o fɛnɛ bɛ se ka sigi ka ɲa cogoya min na ka a sigi sen kelen kan jɛrɛjɛkulu damadɔw ka fara diinɛ tɔn jɛkulu kan olu kɔni ka laɲini de ye ko sigikafɔba o ka se ka sabati ale ni organe unique ko min ni a fɔra kalata ko kun kan o bɛ se ka kɛ ka fara min ye camancɛ fanga o janyali kan cogoya min na eh, kalata min bɛna kɛ o bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la maa min ka fasiri don o de ye o de ye eh, l'Indicateur du Renouveau kɔnɔ a ka bi araba bɔli la ka don kibaru sɛbɛnw kunnafoniya ko o kuncɛ an bɛ don Arc-en-ciel kɔnɔna la a ka kunun tɛnɛndon bɔli la fɛn min ye an bɛ taa an ka marabolo fɔlɔ la ni o ye Kayi ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a centre de santé de référence de Kayi ko ale kɔni ɲɛmaa ni o ye docteur Modibo Timbo eh, ka fara a comptable kan madame Jara Basira Kulibali olu kɔni nɔ minɛnen don nin wagati na ka mandat de dépôt ko o da u kan Eh, fɛn min ye juge d'inscription fɛ a tɛ a bɛ bila minɛ min kɔnɔ o de ye ko nin maa kofɔlen fila ninnu ko yuruguyurugu ale ni binganiya walew ko u kɔni ye olu de kɛ lapitalisoba in kɔnɔna la kayi ye o ko de kama sa min ye mandat de dépôt o kɔni dan b'u kan nin wagati in na kabi alamisa tɛmɛnen ni o bɛnna sɛtanburu kalo tile fila ma min ni u kɔni fiɲɛbɔda o tigɛlen bɛ u la nin wagati in na ka taa sɔrɔ ko u ye binganiya walew ale ni yuruguyurugu ta ni ka maaw sɛgɛrɛ kɛnɛyaso o kɔnɔna la ɔ o ye kunnafoniya ye an ye min bɔ bi Arc-en-ciel kɔnɔ a ka kunun ntɛnɛndon bɔli la n'o bɛnna sɛtanburu kalo tile wɔɔrɔ ma nin bɛ dan sigi bi don kibaru sɛbɛnw kunnafoniya la an bɛ aw fo aw ka filɛliko ɲuman na faamuyaliko ɲuman o ɲininen don aw bɛɛ fɛ aw kana ɲinɛ k'aw abɔne orotalali ka chaîne youtube la ale n'a ka page facebook ma ɲinɛ n ka eh, jatala kɔ mohamed samake n bɛ n ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛrɛlen fo ala ka basigi nati mali kɔnɔ n'ala ma baasi kɛ sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin wagati kelen na aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na